Sa chistione de sa vertèntzia intradas chin s'Istadu paret concruia a pustis de sos contenziosos apertos dec'annos fachet dae sa giunta regionale de su presidente Soru chi at cajonau unas cantas cuntierras intre sos esecutivos regionales e natzionales de dereta e de manca arribadas fintzas a sa Corte Costitutzionale. Ma como ch'est totu acabau ca sa Commissione paritètica at aprovau sas normas de atuatzione chi ponent règulas a sa partecipatzione de sa Regione a sas intradas, In prus ant definiu s'assignatzione a sa Sardigna de àteros seschentos milliones de euro, in prus de sos trechentos zai versaos a sas cassas regionales in jannàriu. Custos seschentos milliones los an a versare in bator annos. Su presidente Pigliaru e s'assessore Paci sunu cuntentos de s'acordu e custu manzanu nd'an faveddau in d'una cunferèntzia istampa. S'assessore a su bilànciu at nau chi est una bella bìnchida pro sa Sardigna ch'est resessia a otènnere su reconnoschimentu de totu sas intradas chi fin in duda. Pro custu resurtau, at nau, ant traballau sa Giunta regionale e sos cussizeris chin sa punna de dare securesa a sas intradas de sa Sardigna. S'opositzione, imbetzes, lu definit un'acordu a ribassu. In custos duos annos de guvernu de su centru-sinistra, de su restu, at criticau a boche manna sas fainas de sa Giunta in matèria de finàntzia e l'at semper cunsiderada tropu cobarda chin su guvernu centrale. At cumintzau chin sas acusas pro su ritiru de una paja de ricursos presentaos a sa Corte Suprema, at sichiu chin sas crìticas a s'acordu Paci-Padoan supra su parègiu de bilànciu, Como, supra s'acordu pro fàchere intrare a sas cassas de sa Sardigna petzi unu miliardu a fronte de dèpidos meda prus artos de pacare. Salvatore Satta est istau unu de sos prus mannos giuristas italianos de su Novichentos. S'òpera e s'impinnu giurìdicu suo los an analizaos custu manzanu istudiosos famaos, coordinaos dae Ugo Collu, chi si sun adobiaos pro unu cunvegnu fatu in sa Biblioteca Satta, e chi printzìpiat sas celebratziones pro sos barant'annos de sa morte. Su sìndicu de Nùgoro e s'assessore a sa cultura ant saludau a nùmene de sa citade, in s'auditorium ant postu in mustra una paja de disegnos de Manuelle Mureddu chi ant a andare in d'unu adatamentu a fumetes de su libru Il giorno del giudizio. Sos reladores fin, Ferdinando Mazzarella dischente de Satta, Antonio Delogu chi at faveddau de s'àndala capograssiana de Salvatore Satta filòsofu de su diritu, Luigi Cavallaro, giurista chi dae pacu at iscritu unu tratau de diritu civile. Caterina Montagnani chi at ammentau sos annos chi Satta at insegnau in Pàdova, Antonello Menne chi at faveddau de su ligàmine intre Satta e professor Tullio Zanzucchi in Milano. Ascurtande, bi fin medas addetos a sos traballos, istudentes, ma fintzas unu pore de nugoresos chi an imparau a connòschere a Satta iscritore e chi oje an àpiu sa possibilidade de connòschere a Satta giurista. Sas Acli, sos assòtzios cristianos de sos traballadores an acumpanzau s'Itàlia in s'isvilupu democràticu e sociale. Nàschias in su millenovichentos barantabatoro, pro promòvere in sa sotziedade civile e in sos locos de traballu sa dotrina sociale de sa Crèsia, sas Acli oje depene parare fronte a àteros problemas. Sos mudamentos sociales e in su mundu de su traballu, sas povertades novas chi oramai corfin a totus chentza distìnghere. un'impinnu chi est istau sutalineau eris in s'interi de unu cunvegnu promòviu in Nùgoro, Settanta anni con la Chiesa e con i lavoratori, dentro la società per garantire la democrazia e la giustizia sociale. A s'addòbiu ana partecipau su presidente natzionale, Gianni Bottalico, cussu regionale, Fabio Meloni, cussu provinciale, Salvatore Urru. Su benevènniu l'at dau don Pietro Borrotzu, assistente provinciale de sas Acli. In sala bi fini dirigentes, iscritos e simpatizantes. A rapresentare sa citade bi fit su sìndicu Andrea Soddu. In provincia de Nùgoro puru, pro su chi pertocat su traballu, s'isvilupu sociale e sa gherra a sa povertade, b'at meda de fàghere, at nau Salvatore Urru, chi at cunfirmau s'impinnu fitianu de sos sòtzios sichinde sa volontade de sos fundadores de su sindacau. Tutela degli animali in collaborazione tra cittadini e istituzioni. Est su cunvegnu promòviu dae s'Enpa de Nùgoro presèdiu dae Maria Paola Boneddu, fatu in s'auditorium de su Museu de su Costùmene. Sa punna est cussa de resessire a tutelare de prus sos animales pro mèdiu de una collaboratzione prus astrinta intre istitutziones e citadinos. De custu an faveddau sos espertos e sos rapresentantes de sas istitutziones chi an afrontau chistiones chi pertocan s'amparu de sos animales. Unu de sos temas trataos est istau comente nos depimus cumportare cando acatamus un'animale abbandonau. Dae unu pacu de tempus, difatis, si biet unu mezoru ca citadinos, assòtzios e istitutziones sun traballende paris pro isòrbere su problema de sos animales abbandonados e a faghiu chi su prus de sas bortas sun unu perìculu pro sa comunidade. Ùrtimu apuntamentu de su duamiza e bìndichi in su Cuadrìviu pro su Nùgoro chi cras a sas duas e mesa at a jocare chin su Trastevere, una partia chi sos nugoresos cheren bìnchere e balanzare sa 'e tres bìnchidas in fila a pare in campionau. No at a èssere fàtzile ca sos romanos sun un'iscuadra chin medas jocadores bravos e de esperièntzia e dae pacu si sun afortiaos chin s'arribbu de sas puntas Cicino e Cinque. Su Nùgoro de su restu est arrennegau ca che l'an bocau dae sa Coppa Italia e cheret tancare bene sa prima parte de s'istajone arribbende a trinta batos puntos. Custu cheret nàrrere chi depet bìnchere sas duas garas chi mancan a tancare su girone, chin Trastevere e Astrea. Ma pro bi resessire, sos òmines de s'allenadore Mariotti Depen abarrare cuncentraos. Mariotti at a disponimentu totu s'orgànicu e at a poder mandare in campu sa menzus formatzione possìbile. Su Trastevere at a bènnere a Nùgoro pro balanzare puntos e mezorare sa classìfica. Sos romanos difatis an dechenobe puntos frutu de chimbe partias bintas e batos paregiadas, in s'ùrtimu turnu an paregiau chin sa Turres. Ma su Nùgoro cheret bìnchere e at a fàchere de totu pro bi resessire.